ni mɔgɔ bɛ te la ni te t'i bolo i b'a fayida kɛ mɔgɔ dɔ bɛna te d'i ma hali n'a kɛra te den kelen de ye o n'i y'o sɔrɔ i garizigɛ ye n'a kɛra te bɔrɔsi kelen ye n'i y'o sɔrɔ i garizigɛ ye n kɔni b'a d'a bɛɛ ma a b'a itilize te sɔrɔ don n m'a fɔ i bɛ wari sɔrɔ a bɛ kɛ ka te de kɛ kuwa wala sɔni ka resɛti di

n'i y'o ci i bɛ sɔrɔ ka kelen fila kelen kelen i b'o don a kɔnɔ wala n'i y'o ci sisan wala puruke n'i ye resɛti min kɛ n'i bɛ fɛ ka te de sɔrɔ te surutu anw teminna waanɛw te ka d'an ye toro an bɛ nin kɛ kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ na te d'an ma kuma dɔw la ou soit i bɛ se ka wari dɔw sɔrɔ i bɛ taa te san donc nin ye teminnaw ka dalilu ye bon n b'a ɲini a fɛ a ka video ninnu partage pour que a ka barika sɔrɔ a video n'i y'a kɛ i ka nafa sɔrɔ i ka partage i ka aimer ouais voilà ni video digira a bɛ video partage pour que a ka barika sɔrɔ parce que dalilu dɔw ti di fu la ten mɛ an b'a di mɔgɔ caman bɛ ka dalilu kɛ a tɛ ka nafa ɲɛ u ye bɔn a dalilu caman ye tiɲɛ ye dɔw ti tiɲɛ ye mɛ dɔw ye tiɲɛ ye bɔn dɔw ti ee erepɔn ka ɲɛ paseke a bɛ se ka kɛ defo b'i yɛrɛ la bɔn a bɛ se ka kɛ fɛnɛ defo bi fayida yɛrɛ la bɔn i m'a ye n bɛna a di ale b'ale ci kelen kelen fila fila fila adama ka gariya don a kɔnɔ n'i ye nin kɛ sisan i bɛ sɔrɔ ka te kisɛ te mugu te dɔ k'a sanfɛ sisan k'a bila k'a kuru n'i y'a kuru sisan i b'a bila tasuma sanfɛ ka i n'a fɔ wusulan ka sisi ka bɔ i b'i tɛgɛ fila yanga kunna wala i b'i tɛgɛ fila yanga kunna kɔmisa i b'i ka mɛ i b'i n'i y'a kɛ n'i y'a ci i b'i ka haminako fɔ ala te nɔgɔya n ye mɔgɔ bɛ tɛ yen awɔ wari tɛ yɛrɛ a bɛ kɛ te de la wala n'i tɛgɛ wusu i b'a mun i yɛrɛ la i y'a jateminɛ n'i y'a kɛ sɔgɔma sɔnni tile ka bin dɔ bɛna te d'i ma i bɛ sɔrɔ i bɛ te wari dɔ te wari sɔrɔ u bɛ wari sɔrɔ mun bɛ se ka te san hali n'a kɛra mugan ye o tɛ wari ye wala o de kɔni don k'u d'a ma bɔn fayida nin jɔn kana jɔ a la i bɛ se k'a kɔrɔbɔ nin kɔni kɔrɔbɔ ka nɔgɔn donc n'i y'a sɛbɛn tan i b'a kɔrɔbɔ n'a kɛra cogo min na an b'a fɔ ɲɔgɔn ye wala a abonné toujours dalu dɔw bɛ yen an bɛ fɛ k'olu di mɛ n'ala sɔnna a ma n'ala ye si d'an ma an b'olu di inshallah a y'a partage ka aimer allahumma salli ala muhamadu wa ali muhamadu